e nwere ọtụtụ famili mụrụ ụmụ mana ofu nwa n'ime fa bụ 1 out of 100 mmadụ dịka ọhamadike ndị igbo okwuluọra ndị igbo menyericious ceo ya bụ na o nwere ike ọ bụrụkwa n'ọ nwaanyị fa dị ọtụtụ amara m onye m ma gụ lapụ ibe e nwanne mmadụ enwere ọtụtụ ndị anyị na-agọrọ ọfọ ndụ enwere ọtụtụ ndị anyị na-ekpere ekpere ogologo ndụ na arụ isi ike enwere ọtụtụ ndị anyị ji aga mba mana a mụrụ ha ọtụtụ mana ha bụ ofu out of 100 nwanne ọ na-adị mma ị ga-enwe ife ọ bụrụgodi n'ọọ sọọsọ ofu nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu ọ na-adị mma ọ bụrụgodo n'ọọ moto ka ị chọrọ inwe bụrụ n'ụnọ ka ị chọrọ ịrụ nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu ọ na-adị mma ọ bụrụ n'ọọ nwa ka ị chọrọ ịmụ ọ bụrụgodo n'ọọ sọ ofu ka ọ dị nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu nwanne mmadụ na ọtụtụ ndị anyị ji aga mba tata ọtụtụ ndị a na-enyelu ndị mmadụ aka ọtụtụ ndị a anyị ji eme ọnụ n'ụbọchị nke tata nwanne ị tọruo anya ana nụ otu e si wee zụ fa nụkwanụ dị ahụ isiri nụkwanụ ebe fa bidoro na etu ha si wee malite nwanne mmadụ ị ga-achọpụta na a zụrụ ha ofu ahụ abụrụ ofu e nwere ike mgbe ị na-achọ ka ị zụ onye bụ nwa gị ahụ mgbe ị na-achọ ka ị kuziere ya nke bụ ezigbo ụzọ e nwere ike as of then ọ ma nghọta ya mana dịka chi na-efo ọ ghọta n'ọọ ife ọma ka ị na-emere ya nwanne ọ na-adị mma ị ga-azụ nwa ọ bụrụgodo ofu ka ọ dị nwanne ka ofu ahụ bụrụ ofu ọ baara onwe ya uru echi niile ọ bakwaziere gị nwa ndị uru ọ ma bakwazie the society uru nwanne ọ na-adị mma ị ga-enwe ife ka ofu ahụ bụrụ ofu ọ bụlọ ife ọbụla nwatakịrị nalụ gị ị ga-enye gị nwa bụ onye chọrọ ịzụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu ọ bụhọ ife ọbụla ọ nalụ gị ka ị ga-enye ya ọ pụta echi niile baa uru nwanne i rie uru ya ọ pụta echi niile nwanne o ruo n'oge nka gị ị fụ onye ga-ene gị nwa nka ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na e nwere ọtụtụ ndị mụrụ ụmụ iri enwere ọtụtụ ndị mụrụ ụmụ iri na abụọ mana enwere otugo n'ime fa nwere ike ine nne na nna ha nka ọ bụ ife anya mmiri na nke ikpeazụ a nwanne mmadụ ị ga-azụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu gị nwa bụ onye chọrọ ịzụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu o nwere some certain things ị gaghị eme ya allow ka o so ndị ọzọ na-eme nwanne ọ bụlọ nke ọbụla pụtanụ ka ị ga-enye ya ọ bụlọ nke ọbụla gụrụ ya at any time ka ị ga-enye ya nwanne ọ bụlọ ife ebe ọbụla a na-eme ife maọbụ ife ọbụla ọ chọ ime ka ị ga-eme ya allow ka o mee ihe enwere ike as of then ị na-egbochi ya all those things enwere ike ọ na-afụta gị as onye afụhọ ya n'anya mana as time goes on ọ ga-aghọta ya ma ghọtakwanụ na ọ ife ọma ka ị na-emeri ye nwanne gị nwa chọrọ ịzụ nwatakịrị ka ofu ahụ bụrụ ofu ị ga-ewere ihe gbasara 21st century debe n'akụkụ ọ bụrụ na ya bụ nwa afụ ị zụọ ya ọfụma na ọ baara onwe ya uru echi niile ọ bakwaziere gị nwandụ uru ma bakwaziere the society uru nwanne ị ga-enwe ife ọ bụrụgodo ofu ka ọ dị ka ofu ahụ bụrụ ofu ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chiri nya zeru ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị isee tụsara m ozi a subscribe daalụnụ ụmụnne m